Saludi a totus amigos e amigas de rts Novas, beni agataus e beni agatadas a custa puntada, sa de sexi, de rts Novas, su sa rubrica, su programma chi si contat su panorama de is eventus de sa Sardigna e fintzas a oi eus ascutau is arrexonus, is contus de is chi funt o ant apariciau eventus, festival o ant scritu unu libburu o ant fatu unu discu, insoma seus arribaus fintzas innoi arrexonendi de cultura, de cultura in dogna manera. E oi depeus fueddai de unu festival, unu festival chi si fait giai de una bella pariga 'e annus, giai doxi, trexi annus est a nai, doxi, Doxi bellus, ca si tzerriat S'Arruga, est unu festival de arti de arruga, arti di strada, e ita est s'arruga? Chini ddo apariciat, chini ddoi est a pabas de custu festival, beh, po ndi fueddai eus cumbidau a Mirko Ariu. Bene agatau Mirko?
Bene agatada Miriam, gràtzias po m'ai cumbidau innoi a cristionai de su festival e de su chi at a sucedi e de su chi est sucedendu. Eh, custu si ddu depis contai tui immoi, eus a andai in fundu in su programma de custu festival, a scoberri cumenti funtzionat s'organizatzioni, a scoberri fintzas is is edizionis passadas, poita custu festival cumenti eus nau tenit Doxi annus, est sa de doxi editzionis e si tzerriat Agitoriu. Cust'annu si tzerriat Agitoriu, ogn'annu deu ddi circu unu tìtulu, su tìtulu est S'arruga Festival, però unu sototìtulu nareus, e cust'annu est Agitoriu. Agitoriu poita ca Est sucedendu cosa in su mundu chi veramenti ca no si sciti a chi si girai. E candu apu biu s'illustratzioni chi là imui dd'aiant giai pitichedda innoi. Eh, fadidda beni. Eh, ma non si bidi, non si bidi, dda, gei dda bieis poi in atrus logus. Ci funt is manifestus.
Candu apu biu sa, s'illustratzioni chi at fatu Carlo Giambarresi, u' amigu meda bravu, u' amigu chi sciti veramenti Contai is cosas cun is immàginis, cun disegnus, nareus aici, no, ca candu apu biu apu fatu, cioè, custu est agitoriu. E custu magu chi est tirendu custus mucadoris a su ceu e su mucadoreddu biancu diventat ua, cumenti si narat in sardu, ua colomba, comunque, ua De paxi, unu disinu de paxi. E cumenti, e intzandus s'est ponu agitoriu, circu su fueddu, ita at a bolli nai agitoriu, de aui arribat agitoriu, poita ca su sardu, u' pagheddu spagnolu, u' pagheddu latinu, u' pagheddu cussu, però de calincunu puru arribat. Benit su latinu, però. E benit su latinu agitoriu, dd'agatu agitarsi, agita, agitare agitorium, torium como strumento, cumenti, cumenti mezu,

Lègias, sconvolgentis, ingiustas, e ddas seus castiendu in televisioni, ddas seus castiendu in su telefoninu, ddas seus castiendu binticuatru oras su binticuatru, seus informaus e giai giai si nci seus abituendu. Tantu ca nosu non ddu depiaus mancu fai su festival, cust'annu nau, ma ita nc'est de festeggiai, ita nc'est de festeggiai. E poi is amigus chi s'ant Chi si 'onti beni, s'anti nau, ma ses scherzendu, custu invece est unu momentu chi si pigaus su pasiu, andaus ingui sciendu ita est sucedendu, no no sceti a giogai. Custu est su spiritu bellu ca si animat, ca ca teneis de de s'inghitzu, de comuncas de furriai su mau, su legiu, is cosas ca funt sucedendi, mancai legias in su mundu, però ddas furriai in d'unu momentu De pàsiu, in d-unu momentu de de atòbiu, de arrelata cun sa genti, poita custu puru teneus abisòngiu, est berus ca funt sucedendi cosas lègias in totu su mundu, però nosu puru teneus abisòngiu de respirai, de s'atobiai, de arriri unu pagu, de lebiai, de de de unu pagu de de cosas lèbias e de momentus lèbius, bellus, de atòbiu e s'arruga est sempri stètiu aici, de su primu, de sa primu editzioni chi est stètiu in su duamilla e doxi, su duamilla e doxi, intzandus custus doxi annus de sempri su circo mano a mano chi est s'assòtziu chi apariciat a sa, e tui ses

in bidda nosta però est però non fiat bellu stetiu non fiast andau mai in Cina no in Cina no e fia traballendu e fia quindi traballendu cun atrus cinesus e fiat stetia una cosa una isperienza bellissima propriu po de scambiu culturali e ses andau ca po traballu po studiu po traballu seu andau po traballu po fai custu spetaculu Pontes si zerriat cun custus Piciocus eventi verticali funt dus fradis chi si funt si fiant trasferius innoi in Sardegna, mo funt unu in Sardegna e unu bivit a Forlì. Ma funt sardus custus piciocus? No funt romagnolos. E fiant benius innoi ddis praxiat sa Sardegna, funt trasferius po bella pariga 'e annus a Ossi, Fadiant unu festival de artes in s'arruga, cussus puru, Musicarte si tzerriat, bellissimu, e cussu candu deu bivia in Spagna traballendi sempri e fadendi artes de s'arruga, artes de istrada, m'iant tzerriau de inguni poita oliant tzerriai a Sardus puru, ca fiaus foras studiendi, studiendi acrobatzia, acrobatzia poita ca innoi non nci fadiant is scolas Po custu t'ia preguntai, po arrexonai unu pagu apitzus de sa de sa formatzioni cosa tua, poita tui candu as imparau, candu as cumprendiu ca ti praxiat a essi acrobata, a fai custa acrobatzias, a passillai me i cumenti trampoli, cumenti si. Cambas de linna ddi naraus, ddi narau cambas de linna intzandus E a parti ca seu Guspinesu nc'est una usantza ca ormai tenit de is primus annus cincuanta fine cuaranta, ormai funt giai setant'annus, setantacinc'annus ca no ddi 'olius nai traditzioni a cumenti, però usantza seguramenti est, setant'annus de e quindi cussu de dd'ai sempri biu u' pagheddu, no cussu de is cambas de linna Poi eus tentu sa fortuna de de tenni u festival ca si zerriat Cantieri Aperti ca fadiat a Carpe Diem e ddu fadiat a Monti Beciu e coinvolgiat a totus is piciocus zerriendi artistas importantis e fadeiaus teatru fadeiaus prosa fadeiaus atras cosas de cinema Comenti eus incumentzau a imparai a recitai su chi est sa recitazioni e poi ant tzerriau artistas de strada, deu inguni mi seu incantau, apu nau, no, custu cumenti at essi, chene teatru, chene nudda, cioè giai giai chene nudda in sa 'ia, no, fadendi, e inguni mi seu, apu fatu su primu cursu de acrobatica, mi Depu nai ca fia fortunau poita ca fia langiteddu, piticheddu e mi bessiant is cosas de pressi. Intzandus apu nau, ehi, seu portau. Tenias su talentu, ddu teniast giai. E boh no sciu talentu, comunque mi praxiat talmenti meda ca. E dopu u' pagheddu chi deu apu fatu innoi, nci fiat u' picioccu tedescu, Mischa, ca Ringràtziu e saludu puru Tedescu ca fiat innoi in Sardegna ca s'at imparau meda cosas, poita ca poi est abarrau bivendi cun nosu inguni a Montibéciu, dus annus seus abarraus bivendi a Montibéciu in sa scolla, tipu sì poita si ant donau su permissu, Una specie de residenza artistica. Una specie de residenza artistica chi durat durat totu s'ierru e s'istadi si fadiat e inguni imparaiaus cosas Sa funi po caminai in sa funi, eus imparau a andai cun is cambas de linna, fatu fatu sempri cun Carpe Diem, si coinvolgiant in atru in atrus progetus sempri teatralis, e inguni est nascia sa cosa, fiat candu a mei mi teniat gana de Ia connotu custu circu Soluna ca fiant una familia de circu ca fiat viagendu in Sardegna est passau siguramenti in bidda tua puru e fiant cun is cuaddus a carretonis e teniant giustu duas crabas e pobiddu mulleri cincu fillus. E candu est custu de candu?
Duamilla duamilla e unu duamilla e dus una cosa aici fiant passendu sa Sardegna ddi praxiat talmenti meda sa Sardegna poita sa genti Ddi potat palla po is cuaddus. Cioè no faiant sceti ispetàculu passendu su capellu po su inai. Ma nci fiat pròpriu una cuncàmbia, unu scàmbiu cuncretu? U scàmbiu ca sa genti, specie sopratutu in is biddixeddas pitias, biant custa cosa arribbendu fiat unu spantu, poita ormai fiaus mortus arribbaus, chene tendoni, totu a s'abertu sceti po gradinada Is carrus ca fiant carrus de linna e teniant cuss'annu unu piciocu neozelandesu ca fiat fadendu innoi l'annu sabaticu, scis in custas culturas si usant, finis de studiai, ti laureas, ti diplomas o su chi est, ti pigas u'annu e andas a biri su mundu, medas culturas ddu faint custa cosa E custu fiat innoi e dd'hiant agatau fadendu autostop e si fiat
dd'hiant pinnicau e donau una manu.
Nosu fiaus donendu deu e Rossana, ca saludu Rossana puru amiga, fiaus donendu letzionis, fiaus imparendu a piciocheddus de Tonara po po u cursu de teatru a andai cun is cambas de linna e candu passaus a inguni a Assolo mi parrit ca fiat una bidda si tzerriat Assolo e certu est in Marmilla si in Marmilla passendu de inguni e biu custa cosa si frimaus e nosu puru figurati sempri gioghendu cun cussus sempri fadendu giocoleria cun cussus deu incantau e m'iant propostu de parti cun cussus
E depia parti cun cussus. Poi invece custu John, custu neozelandesu, mi tzerriat, fia traballendu innoi, fia fadendu po Natali is cambas de linna cun sa, cun i trampuli, e totu fia fadendu, e mi tzerriat, no arrespondu mai a su telefonu candu seu traballendu, sa dì arrespondu e mi narat, Mirko sono a Madrid, mi sono iscritto alla scuola, ti ddu nau in italiano poita custu mi ddu narat in italiano, cuss'ateru non ddu scidiat chistionai Mi sono iscritto a una scuola di arte e c'è rimasto un posto, vuoi venire? E dd'apu nau, si, quando devo essere lì?
Già, quindi deu finu de traballai, ddu nau a totus, piciocus seu partendu, pigu su furgoni, tenia u' furgoncinu, u' Fiat duetrentotto camperizau po drommiri e totu, partu a sou e de inguni cumintzat s'avventura in Spagna chi est durada una bella pariga 'e annus De scola in scola de. Ta bellu. Si, una bella esperienza. In, in zonas, regionis de sa Spagna ca funt Asturias, Cantabria. Si, poita connoscia una amiga chi fiat de Asturias e quindi seus andaus a inguni, abarraiaus inguni a la Castañal, una biddixedda de Ddi zerriaus fricchetonis, comunque fiat genti chi si, unu va bè, unu fiat paneteri e s'aturu fiat muradori, però iant decidiu de pigai custu borghixeddu e asturias est montagna e frius e lluvia e lluvia e piogia e acua sempri, meda. Poi apu incumentzau a traballai cun cun Javier, chi ti saludat a tui puru. Speraus ca si stiat ascurtendi Javier.
Mancai s'est ascutendi, no dd'at a arribai custu saludu. E ddu cumprendit su sardu poita poi est beniu in Sardegna e torrat fatu fatu. Intzandus fait esercitziu puru. Eia.
E apu incumentzau a traballai cun custus piciocus de sa Cantabria, quindi apu connotu puru sa Cantabria e poi mi praxiat a girai e custu est u' traballu chi ti portat a girai, non podis abarrai frimu in d'u' logu, depis girai, specie chi ses autonomu ca a diaderus ses andendu a capellu si narat, a oferta libera, ca est sa cosa bella de su festival e de custa arte che est millenaria, poita ca chi podit pagai pagat, chi no podit pagai no pagat, chi podit ponni meda poita dd'est praxiu meda ddu ponit meda e chi invecias no podit est comunque inguni si podit castiai u' spetaculu, no nc'est una barriera chi frimat a u' tipu 'e publicu de u' aturu tipu 'e publicu, no No, est po totus. Est un'arti democràtica, aberta, lìbera. Si.
E ca si cuntàminat fintzas de de totu is artis, ca si cumponit de medas artis. Certu, poita. Per esèmpiu, po spantai a sa genti depis, si beni, nc'est genti chi fait magia, nc'est genti chi fait acrobatzias, nc'est genti chi s'apicat in atu e montat is struturas, nc'est genti chi s'est inventada cosa po s'apicai chene si depi aganciai in nisciunu logu.
e. Intzandus po is amantiosus de arti de ruga, de circu, de magia, est pròpriu su festival ca fait, che fait po po custas personas, ma no sceti, po pipius, po familias, po totus, po totus, po totus is tipus de edadis. E intzandus faeddeus de de su festival, Mirko, arribbeus a su coro de custa bella arrexonada po faeddai de s'arruga, ca est issa protagonista de sa puntada de oi. S'arruga doxi, agitoriu. Agitoriu. E intzandus.
E. Custu programma cumenti nascit? Cumenti nascit originala originalmenti su programma de dogni editzioni de de su festival? Si poneis. Andaus, deu seu su diretori artisticu poita ca firmu diretori artisticu poita seu su presidenti, sa firma est sempri sa mia e totu cantu, ma seus in medas chi traballaus in custu logu e seus stetius medas ancora in me is annus. Quindi si confrontaus bieus is spetaculus chi si praxint, circaus de equilibrai, no de no portai sa stessa disciplina in su stessa edizioni, de de ddu de ddu fai pagu variau. E cumenti fai u pratu, una ricetta, no, circas de ponni, prima fai su su grussu, su impastu e poi dopu circas de ddu cundii, de ddi ponni totu is cosas, pentzendi apuntu a a a megai, no no est a megai ma incumintzat a is cincu e mesu sa Beru, fai-mì biri, tengu su programma innoi, si incomintzat cincu e mesu est su primu spetaculu, est propriu acanta in carrerada, eh si, est su primu spetaculu, est unu spetaculu chi est pentzau prus po is pipius poita cuss'ora arribant prus familias, pipius e totu cantu, poi s'urtimu est po esempiu a is undixi, ma non est chi sceti po is mannus, chi ci funt is pipius si spassiant e totu Is ùndici est prestu, fundamentalmenti. Beh, poita est cenàbara, est cenàbara e intzandus sa genti podit bessì, is pipius mancai, mancai sa dì dopu non andant a scola, podint abarrai E podint abarrai, fintzas a tradu puru, ma poi a is ùndici ormai sunt totus sciidus ancora, chi est unu propriu no. E non seus in ierru, no seus ancora. No est ancora ierru, quindi mancai fadendi u' frischetu. Però unu si portat una giacca. Una giachixedda.
E certu, unu giubbottu.
E nienti, poi. A is cincu e mesu aundi. Cincu e mesu inghitzaus in Stampaxi, Stampaxi, totu si svolgit in su in sa in su bixinau de Stampaxi, poita candu biviaus cun Maura chi est sa cumpangia mia nonchè organizatora po cantu cantu 'e mei de prus puru de mei de su festival Biviaus inguni e deu fadendi custu traballu bia totu custas scaberis, bia totu custas pratzas, bia totu custu logu e narà, ma innoi bessit unu festival
ma a livellu internatzionali bellu propriu, cioè a livellu de Aurillac, a livellu de, ca est unu festival francesu, a livellu de Tarrega, ca est unu festival spagnolu, ca funt famosus propriu, poita ca ponint a disposizioni is spatzius chi pratzas e vias e Stampaxi si prestat propriu poita ca tenit po esempiu cussas gradinadas de de Sant'Anna est una tribuna est una tribuna custus scaberis chi parit una scabixedda de nudda de Sant'Iroxi de San Giorgio Lì est unu teatru a celu apertu poita s'atenzioni est propriu focalizada benissimu in s'artista inguni. Sa pratzixedda de Sant'Efis is su stessu, sa genti si ponit a trecento gradi e s'artista. Ma fintzas s'arruga Azuni candu ndi cabat. S'arruga Azuni est u' pagheddu in cabada ma comunque sucedidi sempri cosas inguni puru. E infati incumentzaus in sa Crèsia de San Micheli cun unu spetàculu, imoi no no scoviu nudda poita chi tanti su programma est pùblicu, poi inguni agatais genti chi si donat programmas, insaras si nci antaiat su programma in paperi po sa genti. Sì, ddu fadeus in paperi, mancai genti si narat, ma ma ma poita totu custu paperi, poita ca si at a praxi chi sa genti non fessat totu aici comente giai ndi fiaus sempri e che magari unu paperi ti ddu studias, ti fais su programma, tanti totu no nci dda fais a ddu bi, poita funt doxi spetaculus a sa dì e chi seis in unu logu, candu nc'at genti meda contemporanea puru poita ca is primus annus mancai no eus azardau a fai contemporaneas e sa genti iat, apu arribada a su logu Fiat giai totu prenu. Mancai mez'ora prima, u' cuartu 'e ora prima puru, infati andai u pagheddu prima. Eh certu, tocat azertai. Ca su programma chi nc'est scritu ventunu e trenta, andai a is noi oras. Noi oras e cuartu, dexi. Noi oras e dexi, a pigai postu, chi si oit ananti, chi si oit a pabas. Prus ca totu chi tenint pipius, piticus, chi ant a abarrai acanta. Si, si, si, si, poita chi no arribas inguni est totu prenu faci e ti incumintzas a, e poi bandas a s'atera, arribas sempri tradu, invece no, scioberandi unu, castias e poi dopu, beh, imui mi fatzu una passillada. Ca non durant mancu meda custus. No, durant trinta minutus, trintacincu minutus, in totu corantacincu, de candu ti seis a candu ti ndi pesas E ti ndi pesas a, comente naraia prima, custu est u' messàgiu importanti, a fare cappello, piciocus, andai a sa banca, a su bancu, cun su dinai e totu cantu, poita custa cosa ca no teneus prus dinai in busciaca, no teneus prus monedas, no teneus prus papereddu e cambiu, est bocendu custu traballu, est bocendu custu traballu importanti, poita ca no est sa stessa cosa, dai, ddu scius, a pagai cun d'una Cun d'una tessera cun su telefoninu, unu poit donai mancia e chi poi dus eurus no at iscigadu, mi mi chircaria a postu dus eurus, invece ingui abarrat scritu, tracciau, dda leggiu, leggiu e quindi chi no poi ponni meda no ndi poi nudda, e invece chi andas ingui pigas pagu pagu 'e cambiu, segas su salvadanaio e. Ma finzas poita est una manera prus dereta de de partecipai, de pigai parti. Certu, ma. Chi tenis sa carta sceti po pagai, unu no tenit, in cussu momentu no teneis su pos.

poi, mm-hmm. poi acabaus cun su dinai, Solo, e intzandus, non ndi fueddaus.
E, e inguni, si, ddu fenti, però, deu apu biu ca su momentu, u' contu est bi' a u' artista narendu gratzi, astrinta, stringendi sa mau e totu cantu e tenendu u' capeddu, e u' contu est tiri tiri, tiri tiri, e s'istrupiat totu. No, s'istrupiat, sa genti si, si perdit sa passienzia, si ndi andat. S'istrupiat totu e no, no tenit prus cussa cosa, quindi Est gratis po totus, però est a oferta libera, nareus su festival, nel senso benei, però custa cosa tocat a dd'arregodai. Deu bolia pigai una nareus una frasia chi apu agatau in su comunicau de su festival, innui iscrieis, chi est una boccata d'aria fresca, ca est ossigenu custa era afogosa ca seus totus afadiaus, totus stressaus, totus arrennegaus, e intzandus tui cun cali modu pentzas chi s'arti de arruga potzat ancora tenni una funtzioni, nareus, terapèutica o liberatoria?
E torrendi a su discursu chi fia narendi prima, no, de custa era u' pagheddu opprimenti ca non scisi a bortas alenai, non scisi aubi ti girai, non scisi chi essi tentu chini si de crupa no no scisi no direttamenti no ndi tenit crupa narat no est chi s'arti de s'arruga potzat essi una terapia una cosa, est abarrai impari a si biri impari totus impari poita ca est beru ca seus sempri totus collegaus ma no seus meda 'ortas collegaus veramenti coddu a coddu, aplaudendo impari, tzerriendo impari, pesendosendi impari e movendosi in sa in sa 'ia. Seus, deu ddu biu, sa cosa prus, e funt is supermercaus, sa cosa chi ddoi at prus genti chi si movit così, però non si castiat in facci, funt totus distanti, invecias in s'arruga ti castias, in su festival ti castias in facci, naras, a mei praxit custu spetaculu, a tui ti praxit, eia chistionas cun su chi tenis a fiancu poita chi ses abetendu, ma custu candu inghitzat, inghitzat o no inghitzat, a mei non m'est praxia, poita no a mei praxia puru e deu tengiu sidi e ajo ca andaus a si pigai una tassa 'e acua, una tassa 'e birra, totu custa cosa sucedit, nc'est genti chi torrat propriu po si incontrai poita scidi ca at a incontrai cussa genti, chene si nai s'apuntamentu, s'apuntamentu est custu, poi nc'est genti chi narat andausu impari e totu cantu, nc'est genti invecias chi scidi chi at a incontrai inguni atobiai cun genti chi at decìdiu de nova, becia, connota de meda, amigus chi no si biant de una pariga 'e annus, e tui ancora, anche tui puru innoi ses, eia là. In custa manera est una boccata d'aria fresca.
Custu, custu de s'arreu fadeisi fintzas in d'unu periodu de s'annu ca est ancora bonu, poita su tempus ancora est bellu, no fait frius. E no est ca cambiat a s'ora dominigu però cambiat a s'ora poita sabadu a noti cambiat a s'ora torrat a s'ora. Si però dominigu fait su scetu cabaret chi est praticamente una presentazione poita ca cumenti narau prima no nci dda fait a biri totus is spetaculus e dominigu chi benisi però bisi a su mancu una cosa o duas de ogni artista e quindi naras ah custu mi ddu seu perdiu porca miseria là custu dd'apu biu ariseru

Però gei fero chilòmetrus.
Eh, gei si biri, ca ses sempri currendi, sempri fadendi, sempri in movimentu. E beh, funt, funt cosas medas ca depint funtzionai, a palas parrit ca est u'artista cun sa musica e u' microfoneddu A palas de cussu c'è totu sa coordinatzioni, c'è genti chi traballat, c'è una scuadra de volontarius, c'è una scuadra de tecnicus chi traballat meda.
Si, c'est unu service. Ringraziamu meda genti chi imoi non mi bollu iscaresci a nemus, ma me in su programma chi pigais ddoi funt totus chi si agiudant, chi si prestant cosas e se no s'arruga non s'iat a podi fai poita ca pigaus sì u' finanziamentu ma no est unu finanziamentu talmenti mannu de podi fai su chi fadeus sa proportzioni e quindi però cun s'agiudu e cun sa solidariedadi de atras realtadis Sòcius, ci funt amigus?
Amigus, sòcius, atras compagnias teatralis, genti chi ddu fait po traballu però at biu su festival e si prestat cosas, propriu si concedit cosas chi iant a tenni u' costu mannu e poi atras cosas chi depeus ovviamente
Pagai. Afrontai e beh billettus logus 'e crocai po is artistas Papai.
po papai totu. E po sa parti ca pertocat sa burocrazia nareus is permissus po fai po poita bosatrus ocupai is logus de Stampaxi intzandus Beh depeus fai totu domandas fadeus totu in regola a su comunu sa su suolo pubblico si ddu concedint sa municipali si occupat Apada poi de ddu fai rispetai. Eu alcun. Nc'at genti chi si lamentat poita sa machina non dda podit tenni inguni in cussas dis, poita ca ormai seus abituaus a tenni sa machina sot'e domu sempri, poita chi depeus fai cincuanta metrus Deus miu terrori. Però est beru puru ca est u' pretziu chi tocat a pagai chi ois bì su bixinau prenu 'e genti e chi siat seguru, poita inguni depit essi seguru. Si ddoi at machina parcheggiada, mancai mi narant, Ma deu no dda depu usai. Ma deu e. Ma deu no ddu sciu chi tui t'amàchias e partis inguni ddoi est una folla. Certu. De aici custas leis funt bessidas a dopu chi funt sucedias cosas a Barcellona, a dopu chi cussa cosa chi fiat sucedia a Torino, ca sa genti s'est strecada poita ca. Ah, e quindi inguni ddoi funt, de inguni ddoi funt, est totu diventau u Una màchina unu pagheddu prus complicada de permissus e de cosas chi però afrontaus si rivolgeus a is professionistas chi si fait totu su progetu e su Comunu poi dd'acetat si 'onat sa concessioni. Fintzas poita su festival immoi est una realtadi una realidadi consolidata, podeus nai, immoi tenet una strutura sua, un'organizatzioni sua, giai doxi annus chi si fait, intzandus teneis puru una, nareus, una strutura prus solida, prus prus matuca. Si.
Ca mancai in su primu, is primus annus ca depiaisi cresci, si depiaisi fai connosci, fiat u' pagheddu prus dificili, cumenti sempri. Cumenti dogna cosa, candu incumentzas
ci sunt cosas chi ti parint bellissimas e inveci stai sbagliendu e ci funt cosas ca no iasta pentzau e naras, cessu, no apu pentzau a custa cosa? E quindi si. Poi sempri depis abarrai imparendu e est bellu fai andaus a biri atrus festival po biri cumenti fait cussu cumenti fait s'atru po nai ah custu deu a mei non mi praxit sinceramenti oppure custu mi praxit depu ddu fai Casteddu si ddu meritat. Atrus festival in Sardigna ci ndi funt cumenti s'arruga o bisi ca ci funt funt crescendi situatzioni si comenti. Si ci nd'at atrus realidadis poi Festival pròpiu cumenti intendu deu sa parola festival o cumenti m'ant imparau a mei sa parola festival est custu chi seu narendi de doxi cuindixi spetaculus in d'una dì genti meda una spreci 'e imbriaghera de arte intelligenti tzerriant festival tambien cussa chi deu dd'ia tzerriai prus rassegna chi est u' trabballu differenti e una Ti stancat prus pagu, nareus, poita ca tzerriai una compagnia e dda fai esibii custu domigu e poi tzerriai un'atera compagnia e dda fai esibii domigu chi 'enit e totu cantu ddu tzerriant festival però Po mei, deu dd'ia cambiai nomini, est bellu custu poita ddi 'onat su tempus de biri de biri prus cosas e totu cantu, però po mei festival est propriu custa cosa ca torras a domu e naras, cei cuddu fut bolendu, s'ateru sartendu e cuddu m'at fatu arrii tropu candu at nau cussa tontidadi E po mei cussu est u' pagheddu festival po cussu mi praxit de sotolineai nosu fadeus u' festival is atras medas nci nd'at bellissimas cun compagnias meda importantis chi est no naru nengunu nomini poita tanti chi no mi scaresciu de calincunu e mi s'arrennegant e quindi no naru ningunu nisciunu nomini però Siat chi nd'at e nc'at genti chi ddu fait a E ci funt collaboratzionis puru cun is atrus festival, rassinnias, in Itàlia e in logus stràngius, poita biendi is logus de undi ndi benint is òspitis de custa edizioni cumenti de is passadas, bideus no sceti s'Itàlia ma s'Inghilterra, su Bèlgiu, su Cile, s'Argentina, Certu.
Dònnia arrenconi de su mundu benint a Sardìnnia po fai s'arte in s'arruga. E poita ca funt mancai funt in Europa e intzandus si si fait u' giru unu traballendu in is festival, traballendu u' pagheddu in s'arruga, cumenti fadia deu candu fia in Argentina e poi m'est capitau de andai a traballai in Uruguay e poi seu andau in Colombia poita ca fia inguni, però non est chi mi pagant su viaggiu de innoi. No. Però u'orta chi ses inguni e poi collaborazionis, custu si ca ddu nau, pro esempiu nc'est u' ateru festival bellissimu chi faint, chi si zerriat del teatro del sottosuolo, Vincenzo ti saludo. Circhendi est unu festival biennale, est a nai si torrat a fai s'annu chi 'enit, su bintises, E nc'est sempri custa sinergia intra is festival e intra is cumpangias.
Collaboraus meda cun Teatro del Sottosuolo e cussus funt presentis innoi cumenti Cererini Clown, is artistas e totu e e cumenti parti tecnica cun Gaspar Gasparatto chi est u' artista cussu puru argentinu chi fiat beniu una pariga 'e annus fait e imoi benit a fai su tecnicu poita ca 'ogna pratza Teneus unu tecnicu chi sighit is artistas e e naraus ca su festival organizau in custa custa manera, no est chi arribat s'artista e non ddoi est nudda, no, ddoi est totu organizau e quindi ddoi est totu sa struttura tecnica tenit. Sa struttura tecnica no chi no fiat, ddoi est u' responsabili chi si ligit sa esigenza chi tenint is artistas, sa scheda tecnica esatamente, nc'est genti chi dda tenit prus ligera, nc'est genti chi dda tenit prus complicada E inguni, infati, me is diis chi fiaus fadendi po custa cosa fiaus propriu organizendi sa sa cosa poita cumenti orologiu, tic tac tic tac depit essi, depit funtzionai totu, a cuss'ora depit partii poita chi incumintzat u' ritardu e poi si sartat, tocat arrispetai is permissus cumenti fiaus narendi chi teneus poita ca a mesunotti si depit studai totu e invitaus sa genti a a torrai a domu, a andai a aundi bolint, ddoi at gei logus a ddoi andai, e Stampaxi aici ddu lassaus trancuillu, finas a crasi, a s'incrasi, e poi aici poi, e poi domingu si saludaus totus impari in custas duas oras chi at essi de is cinc e mesu, stau aspetta ca mi dd'apu scritu, no, si de is de is cincu

Pròpiu poita ca in su Corso Vittorio Emanuele in càmbiu est diventau pròpiu, esplòdiu, est unu ristoranti a cielu apertu e sa genti poi podet andai a papai inguni e nc'est una 'naxi de oferta de cussu. Poita nci nd'est genti meda a su festival, sa partecipatzioni est manna. Deo deo mi auguro chi bèngiat sa genti chi benit ogn'annu e si si si si funt millas e millas e millas de personas chi passillant po sa 'ia chi e cussu dda bis arriendu est dificili a bi calincunu chi no est prexau e cussu, tanta, meda genti aici prexada est sa cosa chi si 'onat s'energia po fai custu traballu ogn'annu ca
Intzandus chi tui podessis spricai is dificultadis prus mannas, però e is satisfatzionis prus mannas de custu traballu, chi podessis scioberai duas cosas, una sa parti, naraus prus tostada de su traballu cosa tua e s'atra sa cosa prus bella, Cali iant a podi essi? Ma sa cosa prus bella est cussa chi acabu de. De biri sa genti allirga. De biri sa genti allirga. Allirga, prexada.
De biri, de donai s'oportunidadi a sa genti de de biri unu artista chi benit de ita 'ndi sciu, de de de Belgio, de Cile, così e de biri in Casteddu acanta 'e domu sua E cun s'ironia chi poi ddui tenit unu, est unu pagheddu fai unu viaggiu in su mundu abarrendu in domu, no, cun totu su.
E cussu est una soddisfatzioni, biri is pipieddus gioghendu, biri sa 'ia, biri s'arruga chena 'e machinas, e is pipieddus currendu ca non nc'est su perigulu chi passit unu motorinu a totu velocidadi o su monopattinu, Poita ingui puru teneus totu unu servìtziu de siguresa po po fai calmai po cussu. Unu podit passai sceti a pei.
Sceti a pei, a monopatinu no podit passai, a bicicreta podit passai, però naraus a sa genti, bai a bellu, poita ca est prenu 'e genti diaderus. Tocat a donai atentzioni. Si si si si Si rivolgeus a professionistas chi faint custu de. Beh, cumenti candu nc'est Sant'Efis. Eh si, protetzioni civile, totu cantu poi sempri a totus ddi naraus ca sa gentilesa est sa prima cosa poita ca tanti a fai, a s'imponi non serbit a nudda, ottenis su cuntrariu e quindi in manera prus bella possibili a fai, a si bivi custa manera de serenidadi totus impari. Custa bella esperientzia de duas dis e mesu, tres, contendi su dominigu ca. Contendi su dominigu si, duas dis e mesu poita ca su dominigu est sceti duas oras de cabaret e su e sa strada est serrada prus pagu oras, s'aberit prima e totu cantu e poi si torrat a totu normali a su noti.

Eh, unu pagheddu po ddu, chi no, chi no podiat essi scritu internatzionali. Sa cosa bella de su festival est fintzas s'oportunidadi de donai boxi, spaziu a is chi benint de foras. Certu, e a chi traballat a innoi puru, de biri spetaculus de foras puru. De foras, certu, po cresci. Si si, cumenti a mei mi praxit andai a biri otrus spetaculus e mi nci andu, funt is atrus Festival in Sardigna e in atrus logus puru, in Francia, Spagna, Italia, totu aundi mi nci andu
po fai scouting. Fai scouting e puru a ti cunfrontai cun is atrus artistas. Mi cunfrontai puru e poi traballu puru cun, mo a cincuantaduus annus tocat a nai ca s'acrobatza, s'acrobatzia est unu pagheddu traballosa e de torrai a curreggi certu tocat ma ddu so fadendi ddu so fadendi dai intzandus Mirko chi iast a podi imaginai su festival de s'arruga intra 'e dex'annus cumenti dd'iast a biri cumenti ti ddu imaginas custu festival
Eh bella pregunta, bella pregunta. In dexi annus cumenti mi ddu imaginu? Mi ddu imaginu chi a su mancu arreguit sa s'anima chi tenit de s'inghitzu, poita mucias cosas, medas cosas cun is annus diventant Deu speru chi abarrit sinceru, sinceru comenti immoi e comenti fiat a s'inghitzu, poita meda cosas chi tenint trinta, coranta annus ant cumentzau a diventai u' pagheddu machinas diversas e no 'ollu criticai a nemos e a nudda.
Però m'iat a praxiri, speru chi Chi s'acostit genti, sempri genti noba, chi aciungiat una manu, poita ca cussa est meda importanti, seus grupu de fissus fissus cincu ses personas.
Chi depeis traballai totu s'annu praticamenti. Ca ddoi traballaus totu s'annu, de prus puru, seti, poi me is dis de su festival seus coranta personas. Una tromba manna. Si, de genti e cussu est sempri bellu biri o arreciu unu messaggiu e ah 'ollu 'ollu partecipai, ti 'ollu agiudai, custu est sempri bellu puru a essi. Custa est sa soddisfatzioni manna, una de is soddisfatzionis mannas si chi podeus allistai in custa in s'apariciadura in s'organizatzioni de su festival S'arruga e intzandus arregodaus is datas, oi su binticuatru, crasi sabadu su binticincu e dominigu bintises in Stampaxi. In Stampaxi e s'urtima cosa, ah chi fia a nai, e s'urtima cosa che su cabaret finali de domigu che at a finì cumenti totus is spetaculus a la gorra, a capellu, così a oferta libera, Cussu capeddu chi pinnicaus ddu donaus a un'associatzioni pro Palestina. Ah bellu meda, bravus. Intzandus bonu traballu e atrus annus meda s'arruga a bosatrus e bravus meda po custu traballu bellu de, gratzias Miriam, chi seis fadendi.
Gratzias Miriam po custa arrexonada, arrexonada est stetiu una ciaciarrada e po poita depeus, poita depeus Donai visibilidadi a su festival e ndi fueddai esti de importu. Gratzias. Chi abarras pagu pagu immoi bideus cali atrus funt is eventus in programma. Custu a cabu de cida e fintzas a cida chi 'enit poita nci ndi funt una bella pariga in Sardinnia. No sceti s'arruga.
Poita tui ses impinnau in s'arruga, nc'iat a mancai atru ca ti ndi andas a atru logu. Mancai m'est fugiu calincuna cosa, m'est fugiu calincuna cosa in custu mesixeddu. E mi parrit ca, però tenis calincunu impinnu de importu immoi custas dis, intzandus, in custas dis, però, est inghitzau de su mesi 'e ladamini, est a nai, in su sexi de su mesi de ladamini nc'est Marmillibri, In Marmilla si fait custu festival dedicau a is liburus e a is autoris e intzandus si fait in una bella pariga de biddas ci funt Las Plassas. Apu biu una presentazioni de unu libru de u'amigu miu chi at scritu de pagu. Tui puru as scritu u libru, no? Deu apu scritu unu liburu però no seu in custu festival ca su miu est unu sabiu apitzus de su cinema e innoi si promovint no sceti is sabius ma fintzas a romanzus, contus, e andaus crasi a is a is cincu e mesu a Siddi, a undi nc'est s'Omu 'e s'Orcu, ddu sciis, ca Siddi est famosa in Marmilla poita nc'est cussa bella domu s'Omu 'e s'Orcu, a s'ex ospedale Managu a biri Giacomo Pisanu, chi presentat su libru cosa sua Dove nessuno può vederti. E sigumenti ca seus in periodu de Su mortu mortu, is animeddas, Maria Puntaoru. Ah est beru, est beru, est beru, biri. Est beru, seus acanta, seus in cussu periodu. Nci at a essi fintzas una ligidura a pitzus de is bruscias, Streghe, storie di donne indomabili, dai roghi medievali a oggi, de Mona Chollet. intzandus custu festival ch'est apariciau de intzandus in Marmilla tenit sa dirigidura artistica de Giovanni Follesa, issu puru est unu scridori, giornalista e cun sa s'Unione dei Comuni de sa Marmilla e su susteniu de sa Regione Sardegna Marmillibri ca est custu festival de liburus in Marmilla si cumbidat intzandus a arrexonai a pitzus de temas distintus e a scoberri s'Ìsula attraessu sa fortza de bideas, de lìburus e de sa richesa chi podeus cumpartzi impari. Domìnigu, giai chi nd'eus fueddau cun Anna Cristina Serra, est inghitzau su Festival Anderas, Anna Cristina est benida cida passada a fueddai de su Festival, in Ceraxus in sa Domu Cara, s'at a fai a is cincu e mesu cun Valeria Raimondi ca presentat Il debito il tempo e ndi chistionat cun Laura Medda e nc'at essi custu reading poeticu cun Valeria Raimondi e at a sighiri a pitzu a pustis a is setti Antonello Bazzu ch'est unu poeta ca fueddat cun Anna Cristina Serra de su liburu Su 'inu, s'oru e su 'entu. E intzandus, po abarrai in tema de natura, de passilladas, de logus de scoberri, si nd'andaus in su Surcis a si fai una bella passillada dominiga a mangianu, poi tui torras a su festival a s'arruga postu a mei cama, però a mangianu a is otu e mesu in Masainas partidi custa passillada intra nareus si tzerriat Camminata tra gli olivi, passillada intre is olivàrius, intre is matas de obia, ch'est fata aintru de sa de noi disi natzionalis de s'assòtziu Città dell'olio. Intzandus sa genti si podit si podit assentai po caminai e andai de de Masainas arribbai a Giba e faidi custu percursu de boh funt giai cuatru chilometrus un difficultadi facili però esti bellu poita si ponit propriu si portat a scoberri custu territoriu e a s'acabu ci at a essi finzas una nareus una degustazioni de de s'ollu de s'ollu extravergine E dd'as bia custa, custa mostra ca si zerriat Isole Minori, est un'ammostu ca si fait, ca nc'est fintzas a su sexi de Dognasantu, in sa Galleria Comunale d'Arte innoi in Casteddu. Non dd'apo ancora bida. E intzandus ti dda cunsillu poita est un'ammostu de fotografia contemporanea ch'est aparicciada de sa Galleria Comunale de Arti cun su MAN de Nùgoro e si tzerriat intzandus, Isole Minori, note sul fotografico dal millenovecentonovanta a ogi, intzandus funt fotografias fatas de custus ùrtimus ùrtimus trintacincu annus e est una rapresentatzioni de s'ìsula a traessu is fotografias. Est incuru de Walter Guadagnini e Giangavino Pazzola. e funt sexi progetus de autoris e autoras internatzionalis chi ant biu, ant visitau sa Sardìnnia e dd'ant fotografada po poni in mostra sa bellesa de is paesàgius de is logus ca teneus innoi in Sardìnnia e pustis non fortzis non si ndi non si nd'acataus mancu meda de custa bellesa. Meda 'ortas sucedit ca chini benit de foras ddu notat de prus, cumenti càpitat a nosu candu andaus a biri calincuna cosa foras. E certu.
E immoi su binu, Immoi custas dis de su binu nc'est sempri. Dogna bidda tenit s'atobiu cosa s'eventu cosa sua acapiau a su binu e immoi si nd'andaus a Setimu Santu Pedru, po custu festival ca est Malvaxia. Malvaxia ca est sa su festival de sa malvasia. Intzandus cumenti est unu una bariedadi de sa de sa bidda de Setimu est sa de catordixi editzionis de Malvaxia ca est su binu simbulu de sa bidda de Setimu e intzandus sa sa bidda s'at a preni de genti po scoberri custa custu binu po ddu tastai fintzas e po scoberri fintzas atrus logus, spetaculus, ammostas, intzandus chi podeis andai fintzas a Sètimu po su festival Malvaxia o Malvaxia est una bona ocasioni po tastai sa su binu de sa traditzioni de Sètimu Santu Pedru e e serraus custa agenda de is de is eventus cun su festival de literadura internatzionali de viàgiu su Festival Internatzionale de de Viaggio, de Literadura de Viaggio, ca si fait in sa Manifatura, in Casteddu. Intzandus nc'ant a essi iscridoris, autoris, no sceti sardus ma fintzas natzionalis e internatzionalis, ca s'ant a fueddai de in custa editzioni ca si tzerriat Oltre gli orizzonti, de viàgius. de atraessu sa literadura, sa poesia, e is sàgius, intzandus de su bintitresi, est inghitzau, est a nai ca est inghitzau ariseu, fintzas a su bintisesi, nci at a essi custa, in sa Manifatura, custu festival, po nai deu, si cunsillu sa su dominigu a is cincu s'omàgiu a Sergiu Atzeni, a s'autore Sergio Atzeni, mortu trint'annos oi, chi at tenni comente òspitis Andrea Frailis, Rossana Copez, Carola Farci e Giovanni Manca, ant a fueddai de Sergio Atzeni, e a is oto mancu cuartu Irene Majorino at a essi protagonista de unu monòlogu pigau de L'amica geniale de Elena Ferrante e su festival si serrat a is otu e mesu cun Ernesto Bassignano chi at a fai unu reading musicale Mi sembra ieri ca est pigau de su liburu cosa sua. Intzandus custu festival apariciau cun Arcadia e Opificio Innova Est, nareus, un'oportunidadi, un'ocasioni po tenit su biagiu cumenti scrobetta, cumenti dialogu e cumenti momentu de cumpartzimentu. E insandus gratzias meda, gratzias ancora a Mirko Ariu ca s'at fueddau cun tanta passioni, cun tanta fortza. Gratzias, Miriam.

cosa chi tui andas chi tui andas a circai nc'est sempri cuncua cosa mancai is biddas prus piticas ti 'onant ti 'onant custa tenint sa sa nareus sa bilesa de proponni sempri callincunu eventu speciali sempri callincuna sorpresa si faint intzandus sa Sardigna est una terra bia sempri no est sceti in s'istadi
ca

Ddu sciu. Però va bè, custu imoi non serreus cun d'una critica, ma serreus cun d'una cosa positiva ca nci at donau cosa de biri. Est sa cosa bella est ca depeus biri sempri sa su sa tassa mesu prena, non mesu buida, fintzas innoi est prena meda, fintzas a cucuru a cucuru, est prena a cucuru custa tassa. S'arregodu ca chi 'oleis sinnalai eventus, spetaculus, si podeis scriri a s'indiritzu mail eventus rts novas sitzigorru gmail punto com e nosu seus cuntentus de ndi donai visibilidadi in custu spàtziu chi est rts novas intzandus si torru gràtzias po s'atentzioni bonu acabu de cida e bonu merì de Miriam Mereu adiós.